Baineadh siar as seaimpíní Laoise, Cúl an tSúdaire, nuair a chloígh seaimpíní Chill Mhantáin, Tigh na hÉille, iad sa chéad bhabhta de Chraobh Peile AIB Laighean. Tar éis dóibh deireadh a chur le gorta dhá scór bliain an tseachtain roimhe sin, an n-éireodh leo i mbrionglóidíocht a choimeád beo, nó an gcuirfeadh seaimpíní Uíbh Fháilí Tulach Mhór stop lena ruathar? Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta an bhabhta ceathrú ceannais peile seo ó Chúige Laighean.
Sé Michael Byrne atá mar chaptaen ag Tigh na hÉille agus cosantóirí láidre taobh leis, Kevin Mulhall agus Bradley Hickey. Tá athrú déanach déanta i lár na páirce, Eoin Byrne istigh in ionad Brian Walsh agus taithí idirchontae ag Eoin Darcy agus Matthew Ging. Sé Declan Hogan atá mar chaptaen ar an Tulach Mhór agus imreoidh sé siúd sa líne lánchúil. Aaron Leavy agus Aaron Hensey a thosnóidh i lár páirce Michael Brazil atá mar chaptaen agus tá athrú déanach déanta i measc na dtosaithe, Diarmuid Egan istigh in ionad Luke Egan. Slua deas bailithe isteach anseo tráthnóna agus tar éis bua Cuala aréir, tuigfidh na buaiteoirí anseo tráthnóna go gcasfaidh siad le buaiteoirí Átha Cliath ins na babhtaí leathcheannais. Cic saor ansan. Deir an réiteoir as Contae na hIarmhí, Alan Coyne, tógtha go mear ag an Tulach Mhór agus tá Tigh na hÉille fé bhrú Ansan, ag cosaint ag titim siar deis ansan ar scór agus cúl iontach ag an deireadh an lántosaí Dan Fox ag aimsiú. Címid arís ansan, bhíodar mall ag titim thar n-ais ansan chun cosaint a dhéanamh agus ag an deireadh spás go leor ag Dan Fox agus an chéad cúl sa chluiche ag an Tulach Mhór curaidh Uíbh Fháilí dár ndóigh an tríochú craobh tugtha leo i mbliana agus an ceann is fearr ar an bhFéar Bán don tarna bliain as a chéile, cúilín eatarthu ag an deireadh. Tigh na hÉille anois buntáiste baile dár ndóigh acu. Sa tóir scór eile, an ceann san ag teacht isteach ó Matthew Ging agus thar an trasnán. Scór maith aige siúd. Craobh Chill Mhantáin buaite don gcéad uair 1984. Féar Bán is Luadar na foirne. Tulach Mhór ag teacht babhta amháin eile, Harry Plunkett. Ciorcalú isteach, triaileann sé cúilín é fhéin. Cruinneas aige, sea, a deir na maoir. Scór maith ansan ag Plunkett. Ag ceann na páirce, deis ansan ag Tigh na hÉille spás amuigh ar an gcliathán. Triaileann siad cúilín uillinn ghéar go maith amuigh ar an taobhlíne. Á cad é mar chúilín ag Eoin Byrne scór an cluiche go dtí seo gan cheist ach b'fhéidir ceist ansan go raibh an iomarca spáis tugtha dó Gadaíocht ansan an t-ádh le Tigh na hÉille sin a fháil thar n-ais. Tulach Mhór fé bhrú. Imirt cliste arís ansan an modh díreach isteach dtí sna tosaithe smachtaithe go hálainn istigh ansan ach cabhair ag teastáil. Fós ag dul. Ansin tá Eoin D'arcy. Á, ar fheabhas ag D'arcy! Fuair sé cúl agus cúilín an tseachtain seo caite i gcoinne Cúl an tSúdaire. Scór maith ansan ag D'arcy. Tulach Mhór agus seilbh coimeádta ansan trí Aaron Hensey. Briseadh isteach dtí Harry Plunkett, fuair sé cúilín maith níos luaithe. Spás os a comhair agus Plunkett arís le iarracht iontach eile. Dhá chúilín eatarthu ag an mbriseadh. Tá sé cinnte goidte thar n-ais arís ag Tigh na hÉille, déanta go maith ag Paddy O'Rourke. Luas iontu, níl aon cheist. Bua iontach i gcoinne Chúil an tSúdaire an tseachtain seo caite. Ní raibh mórán daoine ag súil lena leithéid. Tá siad fós ag dul anseo. Contúirt, seans ar chúl agus tá cúl ag tús an dara leath ag Rory Stokes Tigh na hÉille agus cúl iontach ansan acu, gafa chun tosaigh. Agus an lucht leanta áitiúil breá sásta leis an scór sin. Anois beidh díomá ar an Tulach Mhór an cúl sin a ghéilleadh, an buntáiste á tabhairt ansan ag Alan Coyne. Seans ag Michael Brazil agus é sin tomhaiste go maith aige. Theastaigh sé sin tar éis an cúl a ghéilleadh. Gadaíocht iontach ansan ag an Tulach Mhór. Bhuadar sé craobh Uíbh Fhailí ó 1977 agus gan aon bhua i gCraobh Laighean. aon cheann de na blianta sin. Tá sin uathu sin a chur i gceart anso tráthnóna agus cabhróidh iarracht Chillian Bourke len é sin ach am go leor fós le dul sa chluiche. Bainisteoir Niall Stack, Ciarraígh de ghríos agus ansan ar an dtaobh eile, Martin Ging i gceannas ar Tigh na hÉille. Ceann contúirteach eile imithe isteach ansan, brú smachta go hálainn ag Tigh na hÉille. Tagann siad thar n-ais dtí an fear lár páirce, tá sé plúchta, tachtaithe ar fad istigh ansan. Hedderman ag teacht amach ag an deireadh, an pas tugtha uaidh. Agus tá an ceann san imithe thar an trasnán ag an deireadh ag Thomas Kelly. Gan eatarthu arís ach aon scór amháin, cúl glan. Leis an Tulach Mhór cúl chun tosaigh. Seilbh anois, b'fhéidir go ndéanfadh scór amháin eile an gnó. Rith tríd ansan tá John Furlong. Lasmuigh tá imreoirí ag fanacht le deis anso! Stop ar an líne ach beidh an tarna seans agus tá sé Imithe isteach sa líontán ansan ag Mike Fox. Scór cinniúnach an chéad iarracht stadaithe ar an líne ach thána sé thar n-ais agus bhí Fox san áit cheart díreach laistigh den chuaille agus bearna de dhá chúl glan anois idir na foirne. An fheadóg dheiridh séidte, an Tulach Mhór agus an gnó déanta anso, raghaidh siad ar aghaidh dtí na cluichí leathcheannais agus casfaidh siad le Cuala Átha Cliath.